Ungadziwe bwanji kuti olakwitsa ndi iwe m'banja? Chifukwatu banja labwino pamene mwalakwirana munthu uzitha kuzifunsa kaye kuti kodi walakwira nzake pamenepa ndi ndani? Ndi iyeyu kapena ndi ine? Chifukwa ngati umatha kuzifunsa funso limeneli ndiye kuti banja lanu ndilodala kwambiri. chifukwa chimene tikuyenera tidziwe nchonena kuti anthufe amanena kuti sulakwira mtengo wina aliyense amatha kumulakwira munthu mnzake ndiye m'banja muji kulakwirana kusemphana chichewa or kukangana ndi chinthu chimene sitingathe kuchipewa and this thing is just normal komano chomwe chimapanga matter kwambiri nchonena kuti kodi mukakangana chimachitika ndi chiyani mmagwirizananso kapena udani umayambira pamenepo ndiye growth ija imayambira pa nthawi imene munthu wapanga pause Eti pang'ono ndikudzifunsa kuti kodi walakwa ndi ndani mmene ndanenera chifukwa mukazindikira pamenepa zimakuthandizirani kuti pakhale timati self reflection and self reflection sikufookatu ayi it's not a sign of weakness komano self reflection ija imakhala a sign of emotional maturity kuti inuyo ndinu okhwimayo ndinu okhwima m'maganizo mwanu ndiye kuzindikira kulakwitsa kwako munthu iweyo kumapanga strengthen trust kukhulupirirana pa uwiri wanu and mukakhulupirirana mmakhala kuti mwakwaniritsa ngodya yomwe ili yofunikira kwambiri m'banja tinalemba buku mmene tinakamba zinthu ziwiri zofunikira kwambiri communication komanso trust komanso si izi zokha ayi zimapanga improve communication yanu mmene mmalumikizirana pa banja panu komanso zimateteza bond yanu anthu awiri pakati pa inuyo ndi okondedwa wanu ndiye mmene ungadziwire kuti olakwa ndiwe pali njira 7 zimene ungagwiritse ntchito kuti uzindikire zimenezi chinthu choyambirira you react before you understand kodi inuyo muli ndi vuto lonena kuti wachikondi wanu akafuna kuyankhula pa china chilichonse mmangomudula inuyo ndiye kuti mmakweza mawu kulalata kapena mmangosanduka defensive chifukwa pali anthu ena ake wachikondi wawo akawabweretsera nkhani iwo amaifulumizisa kuzidefenda e sinnalakwe e olakwa ndiwe e mwakuti mwakuti pajatu iwe nthawi zonse mwakuti mwakuti so iweyo ukufulumizisa kukhala defensive usanamumvere wachikondi wakoyo kuti wabwera ndi dandaulo lotani so utha kukhala zoti iweyo ukuyankha ukumuyankha wachikondi wakoyo chifukwa choti uli chabe ndi ka ego mumtima mwako ka pride kakuzitukumula kakuzimva kena kake osati kugwiritsa ntchito mzeru utha kukhala pa nthawi iyo usakugwiritsa ntchito mzeru komano kungoyankhira out of ego so partner amene ali okhwima ndi amene amamva kaye kuti kodi winayo akuti chiyani chinthu cha nambala 2 chimene ungazindikire kuti olakwa ndiwe the same complaint keeps coming vuto limene wachikondi wanuyo akukubweretserani eti akungobweretsabe miyezi ndikumangopita so akungopanga repeat the same concern eti nthawi ndikumapita so vuto likamabwerabwera olibweretsa vutolo sikuti ndiongolalata sikuti ndi nagging ya fana timayamba kwakamba iwe paja ndi wailesi e mwakuti mwakuti so vutolo likubwerabwera soyenza kuti vuto ndi nani ndi inuyo amene vutolo mukulipangapanga osati amene munthu akulibweretsa vutolo ndi nthawi zambiri imatha kukhala kuti ndi sign yonena kuti something important has not been addressed chinthu china chake chofunikira kwambiri inuyo simukatsi munachipange bwanji address Komanso china chimene mungazindikirire kuti olakwitsa ndi inuyo cha number 3, you justify everything that you do. Inuyo ngati nthawi zonse mmakhala ndi chokamba pa chinthu china chilichonse. Pali nthawi zina zake simukhalako chete yayi. Chilichonse muli nacho choti muyankhule. Simmavomereza responsibility pa ma actions amene inuyo mwapanga. Chimenecho ndi red flag. and tikanena kuti red flag ndiye kuti ndi chinthu chimene vuto lili mwa inuyo mukuyenera muchikonze and chimene anthu ambiri timayiwala ndichonena kuti kulakwa ato eti sikuti kungakupangeni inuyo kukhala weak komano chimene chimakupangisani kuti inuyo mukhale ofooka ndi kukana kulakwako kuti inu simunalakwe and yet mwatani mwalakwa chinthu cha nambala 4 chimene mungadziwire kuti olakwitsa m'banjamo ndi inuyo ndi others see what you don't mukuyenera mudziwe kunena kuti ngati anthu amene inuyo mumakhulupirira kwambiri akuluakulu ochokera ku banja lanu anthu ma counselors kaya ndi ma close friends kaya akuluakulu akumene inuyo mmapemphera anthu amene mwachikondi akukulozerani china chake cholakwika mwa inuyo komano inuyo simmafuna muvomereze so nthawi ngati iyi eti zinthu zikafika apapa it is worth kupanga reflect instead of dismissing them ndi zabwino kwambiri kupanga reflect kulingalira kuti kodi akuti chani anthu akunena zoona mwinatu akunena zoona m'malo moti mungowapanga dismiss pa pali ena a palibenso aliyense amene angandiuze zochita ine ine ndikudziwa kale chimene ndimadziwa kuti ndizichita palibe amene angandiuze wise ndi zina zambiri pa nthawi ngati imene iyi nkutheka kuti vuto ndi inuyo si anthu amene mukuwapanga dismissiwo komanso chinthu chomwe chili cha namba 5 chimene mungadziwire kuti olakwitsa ndi inu you will not accept the same behavior nthawi zina zake akuluakulu zimafunika kukhala honest with yourself ndikuzifunsa funso kunena kuti akanakhala kuti ndi wachikondi wangayo mkazi wangayo mwamuna wangayo akundipanga zimene ineyo ndikumpangirazi ineyo ndikanamva bwanji ndikanamva kukondedwa ndikanamva kulemekezedwa ndiye ngati answer yake ili yonena kuti ayi ndiye kuti you already know the answer kuti vuto ndi ndani chinthu cha nambala 6 your spouse is withdrawing ngati zafikano ponena kuti uh, wachikondi wanu wasiya kukangana nanu olo kukambapo nkhani zina zake wangokhalano silent wachete basi wayamba ku- kuzitalikisa kwa inuyo ali distant or ali emotionally cold this is a big sign kunena kuti nkutheka iyeyo wayamba kuziona kuti "Ah, ineyo sindimatengedwa kuti ndine ofunikira m'banja muno or sindimamveredwa ameneyu wapangidwa hurt repeatedly imeneyi ithaso kukhala sign yonena kuti olakwitsa si iyeyo koma olakwitsa ndi inuyo so its high time you started reflecting pa issue imeneyoyo chinthu china cha nambala 7 your intention was good but the impact was harmful palitu nthawi ina yake imene ah, m'banja muja impact ya chinthu ndi yomwe imapanga matter kwambiri more than intention imene inuyo muli nayo so pa nthawi zina zake iweyo umatha kuti uli ndi intention yong- yongosereulana eti Kungopanga ma jokes ndi wachikondi wako komano iye uja wafila kunena kuti sizinamusangalatse ndiye impact ya chinthu chimene iwe wabweretsacho ndi imene imapanga matter than the intention kuti ah ndimangoseka nawe chabe si excuse mukuyenera mumpepese ndiye kuti ali hurt or mupeze njira yonena kuti muthetse vuto lina lake ndi nthawi yoti you have to own your action osati ayi ayi paja inu ayi mwakuti mwakuti vomerezani kuti ah ineyo i meant kuti ndingopanga nanu joke komano ngati zakupangani hurt then i take responsibility mundikhululukire ndiye apapa ndi pamene iweyonso umatha kudziwa zonena kuti vuto kodi ndi ndani ndi wachikondi wakoyo kapena iweyo amene wabweretsa issue ndiye tiyeni tipange ka simple self test tsiku lina lililonse eti inuyo musanagone muzizifunsa nokha kunena kuti kodi wachikondi wanga lero ndamuyankhula mwaulemu kodi ineyo ndamumvera kwambiri wachikondi wanga more than i talked chifukwa pali anthu ena ake amakhala oyankhula kwambiri komano omvera pang'ono and this on its own ndi vuto mukuyenera mukhale anthu omvera kwambiri kuposa mmene inuyo mumayankhulira ineyo lero kodi ndinapanga zoti ndioneke wina basi kapena did i try to understand munthu wina aliyense azizifunsa zimenezi chifukwa pali anthu ena ake amafuna azikhala winners all the time pa wachikondi wawo wachikondi wawo azingokhala woluza nthawi ina iliyonse ililinso nthawi zina limakhala vuto ndithu lalikulu limene limafunika kulipanga address ndiye tidziwe kunena kuti banjatu sikuti ndikungopanga prove who is right eti banja sikuti ndikungoonetsera kuti kodi amene ali olondola ndi ndani ifa pali ena amafuna kuti azingooneka iwowo olondola winayo ndi wongolakwisa all the time nthawi zambiri chinthu chomwe chimafunikira kwambiri ndiko kuteteza banja lathulo kuvomereza kuti iweyo walakwisa sikuti imakupangisa kuti iweyo uchepere kaya ayi sikuti munthu amene akavomereza kuti iyeyo ndi olakwitsa zimampangisa kuti iyeyo aphulike ayi komano zimapanga increase your character komanso